kee ka anyị mee anyị nọkwa ọfụma eji m n'aka na anyị nọ ọfụma ụmụafọ igbo ndewonu n'oge gara aga anyị kọwara ife gbasara nzu na ụmụnna ya ife anyị ga-akọwa n'ụbọchị taa bụ ka esi eji ya ekpe ekpere maọbụ ka esi eji ya agọ ọfọ ọ bụrụ ndị ọdịnala fa sị na ọ ịgọ ọfọ hmm? ka esi eji ya agọ ọfọ ka esi eji ya akpọku ụmụ mmụọ

ụfọdụ n'ime anyị enweghị onye ya-akụziri anyị ụfọdụ n'ime anyị ndị ezinụlọ anyị ejewachago ụka ụfọdụ n'ime anyị maka etu obodo dị ifele enweghị onye ọ ya-ekwe jekwu sị ya kụzielie ife karịcha etu a esi ha akụzie n'ife onyonyo nke efere mba ụwa ngwa gee ntị i nee anya ị fụ na ịzụ ife naanọ a bụ nzu nke a bụ nzu nke a nzu nke a nzu nke a nzu oge ụfọdụ ị bịa batacha ọdịnala ọfụụ ị yara ama ka esi eji ife ndị a eme ife maọbụ were ya na-agọ ọfọ maọbụ were ya na-akpọku eke kere ụwa ngwa gee ntị Nke a dịkà anyị kọwara na mkpụrụ ụbọchị one gara aga anyị si na nke a kịta na-emetụ aka na nke a na izizi ọ bụrụ na i gwupụta nzu na izizi mbụ i gwupụta nzu na izizi mbụ etu a ka ọ na-adị otu a ị fụrụ ya na ọ dị ka ogbe okwute otu a ka ọ na-adị ma i gwupụta nzu izizi mbụ ọ bụrụ na e gwupụtazie ya n'izizi mbụ ọ dụ etu a aka aka mmadụ ewee kpụgharịa ya ọ dụ etu a na etu a aka mmadụ bụ ife na-akpụgharịzie ya ọ dụ etu a na etu a ka e wee nwee ike mee gịnị leta ego ya na nkewa dụ anyị bụ ndị mmadụ n'ahụ nke ahụ ya dụ latalata ka a na-akpọ nzu nwoke nke a nwelu nkewa ka a na-akpọ nzu nwaanyị ife i ji nke a mee ka ị ga-eji ịbụa naabụ a mee ka ị ga-ejikwa nke a mee nke a kịta ife melu nke a ji wee dị etu a bụ na e sugo ya esuo gwee ya egwe o wee gbalichazie agbalie etu a maka na ife e ji esu nke a esu maọbụ gwee ya egwe ọ dị etu a bụ na unu nee anya unu afụ na nke a siri ike onye ọ họ mmadụ niile ka aka ha siri ike igbali nke a ma o werie na-akpọku ndị mbụ na ndị egede unu nekwa anya ị fụ na nke a siri ike ọtụtụ ndị okenye aka ha esighozi ike ị fụrọ ka m si eme ya kịta o sichaa ike so kama ọ ga na-afụ gị ụfụ n'aka i were ife gwee ya egwe ọ dị etu a ka ọ ya abụ ịchọ iji wee mee gịnị wee gọọ ọfọ ịfụrụ ya ọ dịrị gị mfe n'aka ọ ya kpatara eji esu ya esu ọ dị otu a unu afụgo ya ụmụafọ igbo isuo ya esu o mee gịnị ọ dị otu a nke a ka a na-akpọ edo udo obi Nke a na-egosi na gị na mmụọ enwerọ okwu, gị na mmadụ enwerọ okwu, na nnu na mmanụ aha ese okwu. Ife ndị a niile eji ya akpọku ndị nna nna anyị ha. Ife ndị a niile eji ya agwa mmụọ okwu. Ife ndị a niile eji ya agwa ndị mbụ na ndị egede okwu ha anụ. maka na ife ọbụla ekele eke n'elu ụwa a nwere ikike nke onwe ya ma ọ bụgo gị nwa bụ mmadụ na-ege m ntị kịta ị nwere ikike nke onwe gị o nwere ife ahụ pụrụ iche ọrụ ebube ahụ pụrụ iche mmụọ tinyere n'ime gị kpatara iji wee dị iche etu a ka ife ndị a niile si wee dị gịnị nwee ikike nke onwe etinyere n'ime ha ha ji arụ ọrụ nzu a eke kere ụwa kechara ya wee tinye ya n'ana na egwupụta ya n'ana i were ya kpọkuo ndị mbụ na ndị ana na ndị egede fa egee gị ntị n'ọnụ ọ bụrọkwa sọ mmụọ ka eji nzu a agọ ife eji nzu eme karịrị eji nzu a agwọkọ ọgwụ a na-ete ụmụaka onye na-aya nke ndị oyibo na-akpọ chicken pox n'ụzọ ọgwụ igbo o nwere afịfịa ọgwụ ọ ga-abụ iweta ya gwerie ya na nzu a tee onye ahụ ọ naa a na-atakwa nzu a ata ọ na-afụkwa maka afọ ọlụlụ ife nzu a na-eme karịrị ọ maka ụmụnne anyị ndị ga-abụ ha fụ onye ji nzu ha kpọọ ya onye ọjọọ na-asị ya Holy Ghost fire na-asị ya ọkụ gbagbuo ka nka jedebe ebe a nke a na onwe ya ife ndị oyibo na-akpọ ya nke a nzu a ife a na-akpọ ya n'ọnụ oyibo bụ native white chalk nke a ife ndị oyibo na-akpọ ya bụ camwood eji ya eme body scrub ọkwa ịfụ body scrub a unu na-ego nnukwu ego n'afịa camwood a na-aba na ya ọ na-edozi akpụkpọ ahụ mmadụ ife ị na-asị holy ghost fire ma ịfụ ka mmadụ jide ịpụkwazie n'afịa i jee goru ya wee melu body scrub ịfụ hụ na ya bụ ife gbagota nke a wee bụrụ ọjị ọjị mkpụrụ osisi na-amị amị dịka m kọwara n'oge gara aga ọjị a i were ya wee gwa mmụọ okwu mmụọ anụ ife ị na-ekwu ọ na-awa ebughe ọjị mmụọ na mmadụ egee ntị nke a bụrụ ose ọjị ife ose ọjị a na-alụ buru ibu ọ na-alụ ma na mmụọ na-alụ ma na mmadụ na-alụ ma na anụ ahụ a ka m na-echigha azụ ka m kọwara anyị ife ose ọjị a na-alụ ma a bịa na mmụọ ma na mmadụ a bịa n'ife gbasalụ ịtụ nzu ngwa geenụ ntị maka na ọtụtụ ụmụnne anyị mgbe ncha fa asị gị na fa amalọ ka esi eji nzu ekpe ekpere ma ọ bụ gọọ ọfọ ọ bụrụ na unu nee anya ebe a unu afụ na nzu a na egwerigo m ya ọ dụzie otu a ka o wee dị mfe ime gịnị ịtụ atụ ma ọ bụ iji ya gọọ ọfọ maka na nke a dụ n'ọkpụrụkpụrụ ị bịa ka ị gbaribe ya ị fụ ya o sie ike sie ezigbo ike ọ bụrọ mmadụ niile ka aka ha siri ike ịgbali ya ma e were ya na-ekpe ekpere ọ nya merụ ndị mmadụ ji achọ igwe ya ka ọ dị etu a ka o wee dị mfe a bịa n'ife gbasara ịtụ nzu obodo ọbụla ife m na-akụziziri gị bụ kịta ka esi eji nzu agọ ọfọ esi eji ife ndị a ọ bụrụ ndị oyibo ma ọ bụ ndị ụka ha kpọọ ya sacramentals ife a niile ị na-afụ bụ sacramentals eji agwa mmụọ okwu ọ nụ ife ị na-ekwu Mm, ụmụafọ igbo ụfọdụ ụmụnne anyị ka tinyebere anya n'ọdịnala ọfụụ asị gị na fa amarọ ka esi eji ife ndị a agọ ọfọ ngwa gee ntị obodo ọbụla nwere njirimara akara ịtụ nzu ha ọ nya kpatara eji adụ asị onye ọbụla ka beke n'ahụ ka ọ na-eru ụlọ ka anya na-eru ya ụlọ obodo ọbụla nwere akara nzu ha na-atụ ọ bụrụ na ehe gboo ị pụta fụ nzu a tụrụ n'ana ị ya-enwenwu ike ịsị na ọ onye obodo dị etu a tụrụ nzu a maka na obodo ọbụla nwere njirimara akara nzu ha na-atụ obodo ọbụla ka m kwusikwa ya ike obodo ọbụla nwere njirimara akara nzu ha na-atụ ehe gboo nwere ụdị nzu ụmụ nwaanyị na-atụ mana kịta ụmụ nwaanyị anyị sịzị na fa na-eme na ife ọbụla nwoke merụ na fa ga-eme karịa nwoke maọbụ nwaanyị nwere akara nzu ha na-atụ dịka obodo gị si wee dị ọ bụrụ n'akụkụ anyị bụ nnewi ka m bido na nnewi na mba dị iche iche nwere ndị na-aka nzu ọkụka etu a na mba dị iche iche nwere ndị na-aka nzu ọkụka ife wụ ịka nzu ọkụka ị pụta ka ya ogologo nya ọ dịka ya sị na ị na-ede ife ngwa gee ntị a bịa n'ịka nzu ogologo ahụ o nwere ndị na-ebido na mgbada kara ya wee gbagobe nwee obodo na-ebido na mgbago kara ya wee mee gịnị wee gbadataba ọ nya ka o ji adị mkpa kaba ahụ ka ị na-eru ụnọ ka ị mara ife ndị be unu na-eme na ọ na-adị mkpa maka na ọ site n'akara ife ndị be unu na-eme ka ị ga-esi wee hụdo obodo gị ama n'obodo anyị a ọ kachasị obodo anyị bụ Nnewi ịyara o nweghị ka ị ga-esi bata na obi mmadụ kaara ya nzu ogologo Nnewi aha eme ndị Nnewi Anaedo ekenekwa m ụnụ onye Nnewi nọ ebe a ekene m gị ndị Anaedo ekene m ụnụ Anaedo wụ ana nsọ na Nnewi ị bata na be mmadụ i nweghị ikike ịnọ n'obi mmadụ kabara ya nzu ogologo ife ọ pụtara na Nnewi wụ na ị chọrọ ịbachi obi onye ahụ ọ dịrọ mma na ana Nnewi mana nke ahụ na Nnewi anaghị aka nzu ogologo na obi mmadụ apụtaghị na e nwere ike a bịa n'obodo ụnụ ọ wụrụ na ụnụ na-aka nzu ogologo ọ nya ka e ji wee sị na obodo ọnwụna nwere njirimara akara nzu ha na-atụ kaba ahụ ka ị na-eru ụnọ ka ị wee mara akara nzu ụnụ na-atụ na ana nnewi ka e si ama nzu na ana nnewi bụ otu a i mee ya kpọm i mee ya kpọm ị fụrụ ya ọ ka e si ama nzu na ana nnewi ọ bụrụ na ị bụ nwata nwoke na-anụbeghị nwaanyị na ana nnewi ee ọkwa ị na-afụ ka m fichepụta nke a ọ bụrụ na ị bụ nwata nwoke ị nụbeghị nwaanyị na ana nnewi akala nzu gị bụ ịnọ ị tụọ ya kpọm ị tụọ ya kpọm ị tụọ ya kpọm ị tụọ ya kpọm onye ọbụla kara tụrụ ụdị nzu a na ana nnewi otu abụọ atọ anọ a pụtahakwa a ya-ama na nya bụ nwa okorobịa anụbeghị nwaanyị na ọ ka bụ okorobịa mana ọ bụrụ na ị nụọ nwaanyị na ana Nnewi akara nzu gị bụ ise nya ị tụọ nke a otu abụọ atọ anọ ị bịa n'etiti tii nke dị n'etiti ọ wụrụ ise onye ọwụna pụtara fụ nzu a amago na gị bụ nwata nwoke emego gịnị na ị nụgo nwaanyị na ị bụrụgo di bi ụnọ chịrị ezinụlọ ị lụzie agwụ ị na-abawanye ị fụ na nke a dị kịta ise ị lụọ agwụ na ana nnewi o luo isii o nwere ọ wụ na o nwere ọfọ i ji o luo ịsaa ị na-etinye ọfọ ọ na-elu ịsatọ wee dụrụzie wee gaba nwaanyị anaghị na ana nne ngwa ka m jedebe ebe a ka njedebe ebe a na okwu alụsị nwaanyị enweghị ikike ịma nzu na okwu alụsị mana nwaanyị nwaanyị nwere ike ibi nzu aka tee n'ihu na okwu alụsị ndị be anyị ndị igbo ụmụafọ igbo ka nka jedebe ebe a maka na ọ bụrọ ife niile ka a na-agbacha n'anwụ a sị m onye nwere ntị ya nụrụ ọ nụrụ ube nwanne ya agbakwana nkịtị onye nụ ya kaara ibe ya ndewo nụ ka emesịa